zodutsamo chisomo nkhani yolembedwa ndi harold kapindo mayi a chisomo anambewe anali atangomwalira chakumene pa nthawiyo anamwalira ndi matenda a malungo patangotha miyezi yochepa chabe atachoka m'mudzi wa msundwe nkusamukira ku mtandire mkatikati mwenemwene mwa mzinda wa lilongwe mzindawu udali likulu la dziko la malawi bambo a chisomo a sefuliya adali atalembedwa ntchito ya zomangamanga ndi kampani ina yomwe imamanga bwalo la zamasewero lotchedwa bingu mwamwayi kapena nditi mwatsoka bambo sefuliya adagula malo omwe adamangapo nyumba zingapo momwe adayikamo anthu alendi komabe vuto linali lakuti bambo sefuliya adamanga nyumbazi m'mbali mwa mtsinje wa lingadzi womwe umadutsa pakatikati pa mzinda wa lilongwe malowa adali a lowe ndipo kudali ku likulu la udzudzu ngakhale izi zidali choncho bambo sefuliya adapeza chuma chambiri kudzera m'nyumba zawo kunena mosapeneka chuma chawo chidali mphatso yapamwamba komanso chidali temberero kwa iwo anambewe asanamwalire adachondelera amuna awo mowirikiza nkuwawuza kuti achoke pamalo a m'mbali mwa mtsinjewo nakakhala ku mtunda afumu amuuza kubwera ife umuzindo wathu alibe oti angatilamulire ife ni mashini basi awo akazikapesa kunyumbako kaya sitikuziwa azimayi amasiku ano ndi mabanki khonde wawowa amatisausa kwambiri

madziwa atumwa kwa ife kula anthu angati ali ngati ifeyo kuno atenge ife angati alibe nenzo kwathu kwathu kunoko pano ife tizikalipira lendi nyumba tili nazo ndiye mulowa ndani muno ngati inuyo muopa madzi wina saopa ndiyankheni wina alora bwanji kulowamo inuyo mukuopa madzi nda akakufunsani nyumba yanu mwasamuka bwanji aa ndasamuka chifukwa cha madzi mwa nzeru za okha mayi a chisomo ankadzala mitengo ankakumba njira zodutsa madzi komanso ankapanga mizere ikuluikulu ya mbatata kuzungulira malowo muja anenera akulu kuti make mbuwu mwana mbuwu ngati amake chisomo adakonda kwambiri chikhalidwe chosamala zinthu zachilengedwe adafunitsitsa kuchitapo kanthu pakuchepetsa mavuto akudza kamba kakusintha kwa nyengo chisomo adali ndi zaka khumi ndi zitatu ndipo amayimba sukulu kalasi lachisanu ndi chiwiri mwanayo adali woyamba kwa ana atatu m'banjali chisomo adalowa nawo mgulu la kuteteza za chilengedwe gululi limakumana masana akamaliza kuphunzira ndipo pamodzi amamvetsera mapulogalamu apa wailesi okhudzana ndi zachilengedwe akatero amakambirana ndikugawana nzeru pa zomwe amvazo kudzera mgululi chisomo adakumana ndi akuluakulu ochokera ku nthambi ya boma yoyang'ana za mavuto ogwa mwadzidzidzi Tsiku lina madzulo, Chisomo akuwerenga pokonzekera mayeso, adaona china chodabwitsa. Adali madzulo koma madzulo osiyana ndithu. Kudali chimvula ndipo kufikira nthawi imeneyi chimvula chimenechi chidali chikugwa kwa masiku atatu osakata. Chisomo adayesa kuika maganizo ake pakuwerenga ngakhale mchipinda mwake mudayamba kudontha. Nyali yomwe amagwiritsa ntchito idazima, posakhalitsa adamva kunja kwa nyumba kukukuwa kusonyeza mpani pani wa munthu kudali zing'aning'ani komanso kudali kugunda kwa mphenzi chisomo adalimba mtima ndipo adanyamuka kuti asuzumire kunja ndipo adaona mtsinje wa lingadzi utafufuma ndi madzi achimvula chosalekezacho mwa chisomo cha mulungu adapeza mphamvu kuchokera kosadziwika ndipo adanyamuka nadzutsa azibale ake amene adali mnyumbamo Panthawiyi n'kuti Lingadzi ataphulika ndipo madzi adali akusefukira. Adachita machawi kupulumutsa moyo ndi kusiya zina m'mbuyo monga mipando ndi ziwiya zina. Mwachizolowezi, bambo Sefuliya adali kopapira chakumwa panthawiyi. Iwoto ankapita kokamwa mowa tsiku ndi tsiku akangoweruka kuntchito. tsiku la ngozili adachita chimodzimodzi chanzeru adachita kunali kubwera ku nyumba mofulumirirako ndipo adafika patangopita kanthawi pang'ono komanso anthu ena adathawira pa mtunda kukausa panalibe chilichonse chomwe akanachita bambo sefuliya koposa kuyamika kuti ana awo onse adali moyo koma paja amati mvula ikagwa zolira kuchuluka anthu ambiri adayamba kuloza zala bambo sefuriya ndi kuwanena kuti iwo adali mfiti kufikira nthawi yomwe amfumu komanso akuluakulu a boma adafika kuzayendera mderalo mu mawu awo amfumu adayamika chisomo populumutsa ang'ono wake amfumuwa adalimbikitsanso anthu kuti azitengapo mbali pakuthandiza kuchepetsa mavuto obwera pa ngozi zogwa mwadzidzidzi anthu anga adatero amfumu taona tokha zomwe zachitika mu dera lathu lino madzi osefukira asesa chilichonse kungosiyapo malo ndi katundu wa m'bale wathu sefuliya sikuti ndi ufiti momwe ambiri ife tikuganizira ayi adapitiriza choncho amfumu kotero ine ngati mfumu ya mudzi uno sindikufuna kumva wina akunena bambo sefuliya kuti ndi mfiti ndinenenso pano poyera kwa abambo sefuliya chepetsani kumwa mowa ndipo mverani ana anu pa nthawi ino ndikulamula kuti aliyense amene akukhala mbali mwa mtsinje asamukire ku mtunda malo aliko sindikufuna mavuto a mtundu umenewu azatigwerenso patapita nthawi pang'ono chichitikireni ngozi yosefukirayi chisomo adalandira ulemu kuchokera ku bungwe la mgwirizano wa mayiko a dziko lonse lapansi la united nations ndipo adasankhidwa kukhala woyimirira achinyamata ku bungweli pa nkhani ya kusamala chilengedwe komanso kusintha kwa nyengo posakhalitsa kanema ya chisomo idatulutsidwa ndi bungwe lina lomwe limagwira ntchito za kusamala chilengedwe kanemayi imakamba zambiri zomwe chisomo adakumana nazo pa ntchito yake yochepetsa mavuto akudza ndi madzi osefukira ndipo ndi thandizo ndinso upangiri wochokera ku boma ndi mabungwe ena oyima paokha bambo sefuliya ndi mabanja ena adasamukira ku mtunda malo awo omwe adali mphepete mwa mtsinje wa lingadzi adangosanduka kolimako basi